m kelee gị kpa ndị mgbidi na-esi ekele nnu anyị bịara anyị bụ ndị nta akụkọ na-epresent ife anyị na-ede na ife anyị na-ekwu in different platform mana this particular video specifically na-aga na platform a na-akpọ Untold Stories anyị na-eji ya na-akọwasị ihe nọ n'obodo niile dị iche iche ndị mmadụ na-amaghị ka ha kwesịrị ike ịmara maka na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ na mmadụ ya eteta ụla n'ụtụtụ buru moto buru machine jeme obodo ọ gwụrụ ma ihe a la-eme n'obodo a kpa e si eme ya ihe na-asọ na ihe agwụrụ asọ ihe na-eri na ihe gwụrụ eri onye nwa were ruzie nga ahụ o mebe a ya-asị ya na i meela arụ o tibe la e mere ihe ya mere nke mere o ji na-eti la e mere ihe ya mere ihe o ji eti ya bụ la amadị la akọwadịrị ya mgbidi a la-ekwu okwu ya abụdị obere obodo ebe ọbụla nọ n'ala Igbo onye ọbụla ma mgbidi mana nga a nọ taa bụ bụ ọbana ihe anyị chọrọ ịjụ biko kọwara anyị onye ị bụ ka anyị sizie from onye ị bụ were jụbazie gị ihe ndị ọzọ daalụ sir nnọọ
afa m bụ Jude Ifeanyịchukwu ọsara nwa Lawrence bụrụ ihe e ji ama atụ aka ji ọfọ ọbana mgbidi Ọ bụrụla ihe iche iche ọ ihe dị n'ọfọ nna nna m ha megidere ya jeme, mpa m emegide ya jeme, nwanne nwoke emegide ya jeme, rukwaa kịta mụ asịkwa na ebe ọ bụ la ihe dị la ọfọ be anyị ka mụ malitekwa nga ha wa gbara wee kwụsị wee na-elebakwa ya anya Kpọkwa mgbidi oku, mgbidi ezue ezue, sịkwa m gaa n'iru, and m emekwa ya. Cos ọ ihe dị be anyị.
Okay. Eh, eh, eh, otu mgbidi siri dị, olee nga anyị nọ tata? Olee ebe anyị nọ taa? Nga unu nọ taa bụ bụ be aka ji ọfọ ọbana mgbidi. Mm. ọbana mgbidi ahụ mgbidi niile la anụ ma- ụwa niile la anụ mm, be aka ji ọfọ ya nga ọfọ ya dị mm, ekpe mgbidi ha mm, nga ọ dị ọ be onye na-efe ya nụ mm, ka unu nọ taa i lee anya n'ezi ị ga-afụ ehi ọbana mm, a na-akpọ ehi ọbana mgbidi mm, ọbana abụdị ọbana nna m ọ bụ ọbana mgbidi mm, ehi a na-eme ọ bụ la e nwee ka mmadụ so eme ihe wetara ya ehi be anyị ka a ga-akpụta ejide ọ bụ nga ọfụ ya dị ya bụ ndị eke niile ya dị n'iro ihe nne ihe na-ajụ gị bụ ama m na ọ bụ la be ọbana ka anyị nọ ebe mgbidi nwere paatị paatị olee ebe paatị mgbidi anyị nọ nga be ọbana nọ taa
ihe a bụ ụmụ ọbana ugbele mgbidi okay
ụmụ ọbana ugbele mgbidi ngwa ka anyị kọọrọ ubi onye abịa nna anyị ukwu ndeme maka nke ị kọwara akọwa ndewo ekele ee ụwa niile jara anụ ọbana ndị igbo jara anụ ọbana ndị oru jara anụkwa ọbana mana e nwere ndị ji achọ ka ha mata ihe bụwa ọbana a na-ekwu ya kọwatụtụrụ anyị mmụ ihe gbasara ọbana si bido na ihe ọ bụ bụ ọbana na-ekwu okwu ya
Mm, na nga m siri wee mata Mm, ị na-abụ nwata aka na m asa ahụ n'afọ mhm. Mm, etu m si wee ghọta n'oru mgbe gboo obodo niile na-enwesaga mmụọ oke ha Mm, a sị la mmiri abịaje mm, so ụzọ otulu mm. apụta jụọ ndị otulu mmiri ele ka ọbana mmiri ọbana na o si ụzọ otulu pụta ajụ otulu ihe ha chọrọ ọ bụ azụ ka ọ bụ mmiri ọbana ha sị na ha chọrọ azụ mmiri ọbana esi nga ahụwa bịarute mgbidi mgbidi a sị na ihe ha chọrọ bụ mmiri ahụ ihi la mgbe ahụ anyị enwedị mmiri so ala dị ihe niile ezobọta mmiri ahụ bụ ihe ha gwuru nwụọ Na anyị chọrọ mmiri ahụ, mmiri ahụ anọrọ, agụọ ya mmiri ọbana. Etu m si wee ghọta, na nghọta nke m, agụọ ya mmiri ọbana. And mgbe a gụrụ ya mmiri ọbana, n'ihi na anyị sị na anyị chọrọ mmiri na anyị achọdị azụ. Ọ bịa mee azụ dị ya ruo ma taa, anyị adịghị egbu azụ na mmiri ahụ. Mgbe onye mba abịagodo igbu azụ e nweta ya, ọ daa n'iwu mgbidi. a ga-agwa ya ihe ọ ga-eji wee hịa anya Mm. but anyị ga na-ekuru mmiri n'ihi na anyị chọrọ mmiri ahụ karịa ihe ọzọ n'ihi na mmiri bụ ndụ Mm. obodo ọbụla nụrụ ngwu nwụọ mmiri ọtụtụ ihe kọrọ ha Mm. and eh, ebe ọ bịara ndị be anyị sị na anyị chọrọ ya ama ihe mmiri nyere na ndụ anyị ka anyị sị mmiri ahụ na anyị chọrọ ya ọ nọrọkwanụ anyị na-elegide ya anya ọ gwasịsị anyị nsọ ya anyị na-edemekwara na ya nsọ ya ruo ma taa oh. ok um, deme maka obere akụkọ ị kọrọ gbasara ọbana achọrọ m ịmata ọbana mgbidi ole efi efe ọ bụla mgbidi na-efe efe elee ihe ọbana na-emesịrị mgbidi mere ihe onye mgbidi ga-eji because anyị na-anụba ọbana mgbidi ọbana mgbidi olee ihe ọbana na-emere mgbidi mere ruokwa taa nụ a na-akpọkwa na akara akpọ century a 21st century ọbana ka dịkwa relevant ya bụ ya enwerịrị ihe ọ na-eme lee ihe ọ na-emere mgbidi wa ihe na-emere mgbidi buru ibu m gụta obere ka anyị si nga a were banye n'ihi na anụrụ m agha la ole ma ole lụrụnụ o chekwabara ụmụ mgbidi nke enwere ike iru mgbidi that is agha a lụrụ from 1967 to 1970 ruo ma taa
o nwere ike iruru mgbidi o nwere ike bịachaa gaa akụkụ akụkụ ọ gaala aka iri ị nụ na o ruolela amọka nga ihe ọzọ ị ga-anụ bụ la ọ kpoferele gbaa awọ ha n'ibe ọzọ nwere ike ejem ibe ahụ mgbidi adịkwa mgbe a lụgidere agha ruo elu ugwuta na-erule egwe ọ kwụsị ọbana kpuchie ya mgbọ ndị ka m gwere ebe ahụ wee gbaa nna m kọrọ m ihi la anyị bụ ụmụaka mgbe a na-eme a tụa mgbọ ọ dagwa dị nga ọ dara nga ahụ ọ dara Kama ọ ga-agbawa, ọ dịka ihe dịgara n'ime mmiri, mmiri ekpuchie ya, gosiri gị na ọbana ahụ nọ n'ọrụ na-echewakwa ụmụ mgbidi ruo ma taa. So ihe ọ na-arụ mgbidi buru ibu. Okay. Okay.
Um, onye ọbụla na-abịa n'obodo kwesịrị ike ịma nsọ nọ n'obodo a. E nwere ihe i kwuru makara nsọ ọbana. ee ma nde ụfọdụ n'ime nde mgbidi la onwe ha nwekwara ike aja ha amachadị ya o. amadị mgbe mma asị gị ngwa bịa ga gụmanyị m nsọ ọbana niile eledemere emetụrụ aka ị ya-agwatụ anyị i nwere ike ikwutụ ka ụwa maratụ enwere ike onye na-abịa mgbidi abịa ọ marakwala ihe dị otu a mgbidi na-emedị ya maka ọbana
Nke izizi bụ anyị adị egbu azụ na mmiri ọbana mgbidi adị egbu azụ mgbe onye mba mgbe onye ụlọ ama gbu azụ na mmiri ọbana gba n'isi ya wee jegide ruo ibe o jekwere ibe ha na ụrasị gbara anyị adị egbu ya azụ nke izizi nke ịbụa ya bụ o nwere ụbọchị bụ ụbọchị nsọ ya a na-akpọ nwa ogbodo orie ya bụ orie nsọ ọrụ Bụ orie nsọ mmiri, adị echu mmiri ehi ahụ. Dịka orie ebeje nwanne echi ya kịta, bụ ụbọchị nwa ogbodo orie ahụ bụ nsọ ya, adị echu mmiri. Mgbe na-ekwekwa iku eku, ya bụkwanụ nsọ ọrụ. Ya bụ ụbọchị ọ na-apụta kpagharịa na mmiri mee ka o so ya masị ya zuoro onwe ya ike mmiri la ajụọ ya oyi and ruo ma taa akala na-edemere ya nsọ ya
okay ụka ejula ibe niile ee ichigo isi ebe ụka okwe ha ma ụmụ ihe na-anụ ka ndị mmadụ na-eyighị agha agha na-eti uwe na-eyi soja ụja ọ bụ ụka ọ bụ ụka ọ bụ ụka ele ma ọbana si ka dịkwa ike dịkwa strong in the midst of all this eh, ụka juchara ibe niile ọ bụ na achọghị ịmata onwe ya enwerịrị ngịleme Because mgbidi ka aka jikwa ya gelebe lee ihe dịkwu ihe kipụrụ ya ruo taa ihe demere wee ruo ma taa bụla enwedị ya mgbe ọ pụtara ọ bụ gafụ ndị na-enye ya oke ya anyịwa bụ mgbidi na-enye ya oke ya anyịwakwa ndị nke bụ ndị ọdịnala na-emekwara ya ọdịnala edemere iwu nke ya na-enyekwa ya ihe ọ chọrọ mgbe ndị ụka karabakwa Oh. Ee, n'ihi nke na ọ dị ka eme onye na-emecha asị na enwere ahụ ọ pụtara enwedị ndị egwu na-elegide anya ọ bụ asị mkpu ahụ bịanụ na-enye oke ya na-efekwu ya ruo echi na-edemekwara iwu ya mgbe ndị ụka karawakwa nke ha nke ya bụla emedị onye ọ na-asị emela ka ọ chọrọ ime ọ na em- e- e- okay enwere ihe ọzọ ihe ọzọ chọrọ ịgbafu m n'uche amadị m ma ị ga-alaiki ikwu dị maka ya enwere any link between ọbana na ihe mgbidi la-eme a na-akpọ ikwe ezi mere mkpụrụ ha abụọ siri dịkọta emere ka eji anọrọ ibi ya hapụrụ no mba enwere ka ị ga-anọrọ ibi ya hapụrụ nke bụ ikwe nke bụ ikwe ezi waya lekwa o si relate to ọbana just ka ndị na-ele anyị mata ihe a na-ekwu cos eji ikwe ezi mara mgbidi achọrọ m ịmata otu ọbana si bata la ihe ahụ gbasara ikwe ezi nke bụ ikwe ezi then linkizie ya to ọbana
ihe bụ ikwe ezi bụ anyịwa bụ mgbidi idemere ya maka nsọ ala ila mgbe nwatakịrị nwaanyị torue n'ihe eji mmadụ eme ọ fụ onwe ya emepere omenala mgbidi ọ dị ka asị gị nwa akpụrụ mgbidi ihe eji asị nwa akpụrụ mgbidi na-eme nwaanyị anya ji ela di ihe eji eke ya ekebe na eme akpacha akụ isi agba nne na nna ya agbakpu ime ụlọ je nge eje chịta akpụrụ awụe la ọkwa akpọwa afa ndị ndị eze ndị nze dị na ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ dị na mgbidi ndị ga-ewejesịrị ihe emechaa abịa chịkọ akpụrụ ahụ nye ọgọ anyị nwoke ahụ sị nwaanyị ahụ rue na di ya ga-eji akpụrụ ahụ chịga la ihe chọrọ ya na hịọrọ ya na hịọcha jee n'ahụ ụlọ ofu ebe chọọ ya e ga-eji amara na nwa akpụrụ mgbidi batara n'ezinụlọ ahụ n'ihi na o kwere ezi mgbidi and mgbe ahụ ọ na-ekwe ezi o ruru na agbọghọ ọ sọrọ ezi abịa kpọpụta ya n'ụlọ ezi emepere omenala egwu a ntọala e ga-eme o nwere ihe a na-akpọ ihe ole eji amụ ekwụla mmiri Okay. Ọba abebe related to ọbana now. one ya bụ ihe ole eji ehu ji o were ji ike ọbana were ọkụ o jede ruo ehi ahụ O nye ọbana ji ọ ga-enye ya ihe o ji enye ya ji bụ la iji ya ji a na-apụta dị enweghị isi enweghị ọdụ mgbe o were ogbe ji deme ọbana mara na iji ya nwere isi nwee ọdụ o jeje mụ ụkwụla mmiri gosi na ya emezuola omenala o were nwa obere Ọkụ ahụ o bu n'isi kuru mmiri lọrute ebe nne ya na nna ya. O jere jee mụọ ụkwụla mmiri, gosi ya na o nyena ọbana oke ke ya, kurukwanụ mmiri ọbana ahụ lọrute ụlọ asị nwa akpụrụ mgbidi. Ya bụ ụzọ o si wee gbasoma ọbana n'ihi na ọ bụ ihe ọdịnala ka o mere.
Okay. Um, the last thing eh, anyị mechie ihe anyị bịara apart from mgbidi enwere obodo ọzọ nọ around mgbidi nwere ọbana n'oru niile emere ka ịma Mm, abịala oru enwere akụ mkpụrụ nga na mgbe mmiri bịaje otulu otu otulu Mm, mgbe nna m dị ndụ na-eme oge etie ekwe ọbana mgbidi o tie ya Ọbana mgbidi tọrọ ọbana otulu. Ọbana otulu lololoo ọ nọdụ ka ikwu nzu. Okay. Ee, otulu bụ ndị anyị ma na-asị na ha nwụrụ ọbana but ọbana anọdụ mbe ha. Okay. Ịla mmiri adịdị n'otulu. Okay. Ọ bụ mgbidi ka mmiri ọbana dị. Ihe o siri ebe ahụ waa bụ ụzọ feta. Okay. Yeah. Amadi. Gbakwanụ nga jegide rue ọzara Amụọka ha rue Ugwuta. Ọ bụ ọbana mgbidi bụ mmiri garanụ wee ruo ebe ha na Ogbuide ha na ụrasị ha Join. gbara.
Okay. Okay. Deme, eh, anyị na-ekele gị anyị na-asịkwa gị jide ka i ji ihe ọbụla na-eme ka omenala mgbidi na-aga ọfụma jisie n'ike anyị ga-ezisa ozi gị mgbe i siri kwu anyị ga-ewepụdị anyị ga-etidị daalụkwa m na-agbalị nghọtala nga anyị nọ hụ ndụ buli ihu ọbana ọbana mm. ị ja-akọwara anyị ihe ihe ihe nga bụ ọfụma ọfụma ka ndị la-anụ na-aghọta Eh, nga anyị nọ ihe a bụ obi ọbana Mm, n'onwe ya dịka nga nna nna m ha nọ wee febe mm, i lee anya ka dị nga ihe a bụ ọfọ ya ọfọ ọbana ọfọ ọbana bụ nke hmm. ya bụ nke a tee bụ oji ya
oji ọbana oji ọbana okay i lee anya ebe a nụ a ị ga-afụ ekwe
ekwe ọbana ya bụ ekwe ọbana dị ihe nke bụ ọbana nwaanyị nne nwaanyị bụ the main ọbana afụ ka esi wee tụọ ya afụla m ihu ya nke bụ di ya bụ ke ke nwoke akpata eji wee kpubi ya Okpu. okpu nze ee nke bụkwanụ oji Oji ike a la-apụ dị ezi, oji gba ọla bụ the main oji eji wee chiba ọbana, ọ dị apụ ezi, nga ọ nọ a ka ọ nọ. Nke nke nwere ike ịpụ ezi, but nke a na-apụ dị ezi. So ọ bụrụ ya, eh, i leru anya, ọ ekwe bụ ekwe ọbana a na-akụ akụ. mgbe gboo kama dịka etu utu ekwe na mgbe akara m bụ nwata erubedị n'ibupụta ekwe wee na-akụ and eh, o nwetụla
certain things okay okay eh, nga anyị nọ hụ ndụ bụ bụ obi ya. ngobi ọbana ihe ọbụla gbasara ikpere ọbana ọ bụ nga nga ọ bụ nga bụ isi ya nga a bụ nga o bidoro mgbe o bidoro medịkwara mkpa esi ebupụ ya ebupụ enwere ka esi ebube ya bụ ya afụ ka ụlọ gbara okirikiri ma bịakwa ahụghị ya nga dokwa ka etinye ihe niile bụ ụlọ jemere ibe ọ dị ka ihe dị n'iro ma ọ bi na na ọ bụ nga ndị mgbe gboo demekwara ya ọ- ọtụtụ ihe ndị ka emebichara emebi ha bụtụ ka anyị wepụ ndị ka ahụ na the main ones ya nọ so a- Mm. adị ebughị ebuga Mm. ọ bụrụ ya Ya na onye bịara nga abịaruola ihe ọbụla a la-eme na mgbidi E- efunanya ịbatala ya taa ekele Asụm afọ.
dịrị ekele dịrị Mm, dịkwara ya ababedị m ya kemgbe abaalalụ m ya taa a sị m ka ọ na-agakwa ndị emesa udo Eh,